mana ihe njide a na-ejide n'ụzọ mm, ọ dị ka o jidere nnukwu onye ọbịa anyị ee, anyị wee na-eche kemgbe mana onye anyị na-ekwu okwu ya erutego ee, wee sị na anyị ga-ayọ mgbaghara igbo nke onye chiri ya zere m bikonụ gbagharanụ anyị na ọ ma mme mbọchị ọzọ kama na ọ bụ maka ọdịmma ndị igbo niile maka obi aṅụrị gị nwa na-ege ntị ịma na oge ndị Igbo bụ ihe omume nkwalite asụsụ Igbo omenala Igbo na njirimara Igbo maka gị onye omenala Igbo na-asụ Igbo na maka gị onye ife Igbo na-amasị ya bụ na obi aṅụrị ka anyị na-anabata gị na oge ndị Igbo tata bụ sọnde abalị iri abụọ na anọ nke ọnwa julaị afọ a bụ 2022 aha m bụ Tobechukwu Casmir a na-akpọ m Too Handsome Nwoke Mara Mma ọkwa ịmanụ ọ bụghị sọsọ m nọ n'ebe a tata ama m onye ọgbọ m mụ na ya ga-eso wetara ụnụ Igbo amaka
Igbo ndị ọma abalị ọma kedu ka o siri gaa kedu ka ụbọchị ụka taa siri gaa ndị siri em rice ekeresimesi unu erichago ọ fọ biko buterenụ anyị na studio maka na anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche Mm. maka na ama m na ọ bụrụ na ọ bịa n'ụlọ gị ị ga-ebusi nri niile gị. mana osikapa ahụ i siri taa ofe akwụ ahụ i siri buru ya butere anyị na studio na voice of the people 90.3 fm maka onye ọbịa nọ n'etiti anyị ugbu a bụ nwada igbo na afọ amụrụ ọkụ ọkachasị ka o si metụta egwu ụka aha m bụ chika iro mana ị kpọọ m nwada igbo one na voice of the people m egbuoro gị ọkụkọ ana m anabata gị n'abalị a na-asị gị were oche nye ike gị maka na ajụjụ ọnụ anyị ga-agba onye ọbịa nọ n'etiti anyị n'ụbọchị taa maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-eche kemgbe ọ kụrụ elekere itoolu nke abalị sị ndị voice of the people kedụzi ihe mere onye ọbịa unu gwara anyị kemgbe ga-abịa anyị anụghịnụ olu ya mana e nwere ihe mere ede ji bee nwii dịka too handsome si kwuo ụlọ kpọọ ndị agbata obi gị ikwu na ibe gị gwa ha na onye ọbịa ahụ ndị voice of the people na-ele anya ya Ọ na ọ bịakwala. wuchiela live and and direct ọkwa ịma nụ ọkwa ịma na ọ na-adaba ọ na-adaba ọfụma ọfụma ya bụ anụ na ngwụ na mkpụ na-abịa eri mgbe a kụrụ elekere itoolu ka i ji na-agbara egwu daalụ maka ịdị mma gị ị na-ajụkwa kedu onye kụrụ egwu ahụ ọkwa ịma na onye kụrụ egwu ahụ ọ bụ egwu nchere oge egwu nchere oge
ọ dị mma anyị nwere nnukwu onye ọbịa pụrụ iche na etiti anyị tata otu onye na ndị Igbo ji aba mba na Igbo nwere mmadụ otu onye kụrụ egwu sị na ebe ọ bụla ị gara ma ọ bụrụ na ị fụrọ onye Igbo gị si ebe ahụ pụọ ọsọ n'ihi na ebe ahụ nwere ka ọ dị ma ọ bụrụ ndị sụrụ asụsụ anyị nwere nnukwu nnukwu onye ọbịa bụ onye na-akụ egwu ụka ama ama n'obodo anyị bụ naijiria nakwa ụwa niile onye olu ya na-eme ọ bụ na ọ na-agụ ya mm, akpata oyi a na-awụ m n'arụ mm. eso m bụrụ nke ndị bekee na-akpọ fan eso m bụrụ onye nkwado ya eri mgbe m pere mpe ee m na-akpọ ya anti anti anti anti tata mụ na anti anọrịala ya bụ na anyị nwere Embasadọ Chinyere Udoma aka Odudu Woman ọ bịaruola na Voice of the People 90.3 FM Odudu Woman nnọọ na Voice of the People kelee ọha na eze ndị Igbo Igbo ọma m ji eme ọnụ ya gazie uhuruchi ọma asị m ka ụbọchị taa mara anyị niile mma ise

ọ dị mma ee Odudu Woman nnọọ n'ihi na a sị na onye rịrị ọjị kpata ya nkụ na ọ dịghị arụgharị ee, ọ dịghị ofele ee, nnọọ na Voice of the People 90.3 FM ndị Igbo niile na ụwa niile na-ekiri gị ma na-egekwa gị ntị tata n'ihi na ọtụtụ ajụjụ ka anyị ga-ajụ gị dịka onye egwu ama ama onye afa ya pụtagoro ife n'ụwa niile ee, anyị ga-ebido n'ihi na mm, nwata gwa m ebe ọ na-eje m gwa ya ife ọ ga-ekwu ma o ruo ebe ahụ ee egwu bụ ife bupụtara gị ee ị nwere ike ịgwa ọha na eze ndị Igbo ka i si wee bido ije gị na egwu wee ruo kịta Em,
anyị bidoro m ebidoro m i- ịbụ abụ dịka nwatakịrị Em, mgbe m dị afọ itoolu ọkwa ya bụ 9 years ya Ehe. Em, anyị na-afọ eme ya dịka nwata na-eme ya mgbe anwa ka anyị ji mara na anyị nwere ya bụ ọkpụkpọ oku nke oyibo kpọrọ the gift you know so mgbe anyị na-eme ya nwa nwa obere nwa obere nwa obere mgbe m na-erute ebe um, 13 years ọ bịa chapụta nke ukwuu anyị nakwa agbagote mana mgbe m lụchara di that was ebe ebe 1997 Okay. 97 96 mgbe ahụ ka o ji pụtazie ihe nke ukwuu then ebe tuta ebe 99 m wee mee egwu izizi m nke anyị kpọrọ ngalaba 99 maọbụ ịdị ajọ njọ
ọ wee bụrụ ya ịdị ga-ajọ njọ ya Mm. ncheta egwu ahụ

kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị 0700 903 903 903 e nwee otu ajụjụ maọbụ ibe ị chọrọ ịjụ ya ị jụọ ya hmm. e nwee otu ihe maọbụ ịbụọ gbasara ya maka na ma na ọ dịghị aka ị na ọ na-achọ dị ka mkpuchigodo ekwucha ọ na anyị si emepe ekwentị a kịta ndị mmadụ ga na-ama n'ihi na onye a bụ onye a na-atụ anya eri mgbe mana anyị ga-agbatụ anyị ga-agbatụ mana ihe anyị chọrọ ịgwa unu bụ na oge ga-eru mgbe unu ga-akpọ ihe ọbụla unu jụrụ ambasadọ Chinyere Udoma ọ ga-aza unu ambasadọ site na ihe i kwuru ọ bụghị taa ka i bidoro gbawa ya bụ ọsọ o teela ee mana enwere otu ihe m chọrọ ịjụ gị maka na mgbe ọbụla ọkachasị ka o si metụta egwu ụka egwu ụka abụghị egwu hip hop maọbụ reggae onye nwunye ọ gụọ kedu ihe na-akpalite mmụọ gị maka na mmadụ na-ede egwu tupu ọ baa na studio jee gụọ ya kedu ihe ahụ na-akpalite mmụọ gị bido ba debe egwu nke bụ i decha ya bazie na studio gụpụta ya onye na-anụ ya ọ na-atọ ọ na-atọ ọ na kedu ihe a na-akpalite mmụọ gị
dịka m si kwuo na mbụ na ya bụ ije ozi bidoro at the age of nine mgbe oge ahụ dị na nwata wee na-enwe ya wụ onunu nyanwa mkpali ije nyanwa ozi nne m na nna m wee ghọtakwa n'eziokwu na nwatakịrị a nwere ọkpụkpọ oku dị otu a ọbụnadị maka na a mụrụ m na Catholic home anyị bụ ndị katọlik ndị katọlik hmm. mhm. ndị ụka katọlik so o nwere ihe anyị na-akpọ ije ọgbakọ ụmụaka a na-akpọ block rosary hmm. anyị jee ya bụ block rosary ọ mụnwa na-agụlite abụ m bịa na-agụ abụ ndị mmadụ a na-ada under anointing a na-ajụ "Ah, ah, kedu ihe dịzi iche na nke a nwatakịrị a na-agụ na nke ndị ọzọ na-agụ mụnwa na-agụ ya m na-agụkwa ya na-ebe akwa ada amarọ m ihe na-eme m ka m na-ebe akwa mana m na-ebe akwa so m bịakwa nata mma na-asị na ọ na-ebe akwa since mama m a na-asị hapụnụ ya na ọ ije ozi ahụ na-eme ya ka ọ na eme otu ahụ so amatago m really n'oge mgbe etere aka na ya ya bụ ozi bụ ihe dị m n'ime mana ọ bụ ihe m amarọ otu a ga-esi mee ya mana mgbe ya bụ oge rukwara ka e jee ya wụ ozi n'ozuzu oke chineke mepekwara ụzọ you know, ka anyị nwee ike mara how to go about it and here we are today abụrọ m onye na-edenwu egwu dịka na ka m tetasị ka m dee egwu dị otu a ma ọ ka m were ihe dị otu a dee egwu ga-adị otu a no ana m anọrọ otu a ezie m ya dịka ozi nye m okwu niile m ga-ekwu n'ime ya dịka ọ dị ọ bụrụ na ị gee egwu m dịka ebe gị na-ejere ndị gị ozi hụ na ọ wụrọ ihe m ji aka m tinye n'onwe m ọ dịka ozi dịka otu esi wee gwa m si otu a kwuo ya si otu a gụkwa ya m bịa sikwa otu ahụ gụọ ya pụọrọ onwe m I'm just mụ abụ ihe oyibo kpọrọ vessel hmm, Chineke ji arụ ọrụ ngwa ọrụ Chineke ji arụ ọrụ so ihe ma wee use gị deliver the message ị na-agakwara onwe gị aka m adịghị na the making of the message o nweghị m mere so ozi niile as a matter of fact etoro m n'ala Igbo so amụtara m Igbo amụta so mgbe mgbe ahụ m bidoro ya na-agụ ya bụ egwu igbo mana ebe m gụrụ akwụkwọ ebe m nọrọ wee too n'obodo m nọrọ wee too ana m agụ egwu mana ọ wụrọ egwu ụka ọ wụrọ egwu ụka so mgbe m lọtara mgbe m lọtara be anyị bịa hụ na nne na nna m na ezinụlọ m bụ ndị kwụrụ chineke mgba kwụrụ ụka mgba wee sonyeziere ha nke ukwuu wee bupụtezi uche m from ụdịka egwu nke ahụ m na-agụ m gụwazie egwu ụka m bịa bidozie mụtawazịa igbo site na enyemaka ụmụnne m ma ndị ndị agbata obi ma ndị niile gbara anyị okirikiri mụtawazịa igbo ruokwa taa ide igbo na-enye m nsogbu mana ana m ejisi ike na-asụ ya Ị na-agbalị nụ, mana ị ji agụ egwu nke ọma, ọ na-adaba adaba. so m na-agwa ndị mmadụ na ọ na-afịakwanụ m ahụ anaghị ekweta ya O gosiri na Mana ọ ọ- sị na ya bụ ugbu a. ọ igosi na ọ chi- mgbe chineke chọrọ ka i jeere ya ozi ọ ga-enye gị nkwado zuru oke Ọ dị- ọ chọrọ ịma yọ- ebe ị nwere nsogbu ma ebe ọ bụ- ebe ọ ga-afịa gị arụ ọ ga-eme ka ọ dịrị gị mfe ije ya bụ ozi ka i nwee ike chekwa ozi ahụ nke ọma so in essence ozi gbasatara ije gbasatara ịgụ egwu m abụrọ ihe m mụrụ amụ enwerọ onye kụziri m enwerọ onye m soro na-eje ọ na-enye m ohere ka m gụtụwa ka m nwee ike mụta enwerọ onye kụziri m ọ naanị chineke kpọrọ m ya ozi m na-ejekwa ya mana mgbe ahụ m bidoro na-enwe na-eje ya ozi anaghị m ele anya na m ga-aga na studio gụwa nke a ga-ere n'ahịa a just m na-eme ya na chọọchị were ya na-eje chineke ozi n'ụlọ ụka na-ebulite mmụọ ọ na-enye m ọṅụ na ụmụaka ndị ọgbọ m na-abịa ụka maka m maka m anyị na-abịa ụka ha ga-ama ọ mụ na-agafe ha na-asị ka anyị gbaba na chinyere na-abịakwa na mm. chinyere ga-agụrụ anyị egwu ka anyị jee gbaa egwu chinyere ọ dịkọrọ chinyere ka eji jezi ụka but mgbe anwa dịka nwatakịrị nwa akwụkwọ o nwerọ ihe m ji ya kpọrọ nwere ụdị atọ you know, I was just excited about na ị na-aje n'ụlọ ụka na o nwere fada ga-enyegodo m ka m nwee ike gụọ dị egwu You know, and otu a ka anyị si na-eme ya chineke wee were that platform wee kwadochaa m nke ọma mgbe m jere studio ka m gụọ egwu izizi m ọ bụghọrọ m ihe ọfụrụ ndị mụ na ha so nọ na studio amatarọ ọ eziokwu na mbọsị izizi nwa a na-abịa na studio bụ ihe a sị this is my first time ekwetarọ ya because agụrọ m egwu dịka onye bịara ọhụụ agụ m egwu dịka onye na-agụbu agụ maka agụbu ewubego m ewube wụrụ nke a na-akpọ local champion local champion na-ewu na-ewu ezigbote owu mm. mm. n'oge ahụ mụnwa Gozie Okeke maka anyị bụ agbata obi so ndị ụka ha ndị St. Simon tinye Gozie n'iru ndị St. Mary's etinye mụnwa anyị anọrọ ebe a na-akwa ya onwe anyị anyị bụchaa ya onye ọwụna ewere ọṅụ naa mm. so ọ ihe sitere na nwata ihe Chineke tinyere n'ime m ọnatarachi ọ dị mma ee ma ọ bụrụ na ị ka na-esonye na ọ ka bụ n'oge ndị Igbo Voice of the People 90.3 FM ka anyị nọ onye ka anyị na ya nọ anyị nwere nnukwu onye ọbịa pụrụ iche onye egwu ama ama n'ala Igbo otu onye n'ime ndị Igbo jiri biri otu onye n'ime ndị Igbo ji dị ebube otu onye olu ya mere ka anụkwa asụsụ Igbo n'ụwa ya n'ụwa ka esi na ya na-enye Chineke otito onye ka anyị na-ekwu bụ ambasadọ Chinyere Udoma ịkpọ ya odogwu woman

ihe a na-akpọ m bụ big mommy oh, nne buru ibu eh, nnukwu nnukwu ọ dị mma ee eh, n'ihi na anyị nwere ọtụtụ ajụjụ anyị ga na-ajụ gị mana anyị ga na-arịpụta n'ihi na nwayọ nwayọ ka eji na-eji aga n'ugwu hmm. ọkwa nwayọ nwayọ ka eji alacha ya bụ ofe dị ọkụ ka ị na-amalite egwu gị ị gụbago egwu tupu ị lụọ di ka ị lụrụ di wee bido egwu kedu ihe iche aka mgba dị n'ime ya agụbago m egwu mana ọ bụrọ nke ịpụta ife nke ahụ ịpụta ife nke oyibo kpọ professional ọ nke nke locally ị na-enyekwa ọnụ mgbe m lụsịzi di ka m gụzi nke gara

egwu dị iche iche bụkwa nke eji mara gị n'ala Igbo taa nakwa na ala Naịjirịa ọ bụla na mba Afrịka n'ime egwu a niile ị gụrụla kedu nke gbara kacha gbaa ọkpụrụkpụ ndị mmadụ ji mata gị n'ebe ọ dị ukwuu
Em, enwere m ọtụtụ egwu ndị mmadụ ji mara m n'ebe ọ dị ukwuu maka na egwu mbụ m bụ ihe gara nke ndị oyibo na-akpọ viral nke ịbụa nke ịtọ nke ịnọ nke ise nke isii ha ncha otu ahụ wee ruo na wind of glory hmm. so ndị mmadụ bụ onye ruo o were na nke metụtara ya na-akpọ nke sọrọ ya ịdị ajọ njọ m oge m mere ya ndị mmadụ na-akpọ m ịdị ajọ njọ oge m mere agụ na-eche mba ndị mmadụ kpọba m agụ na-eche mba oge m mere adịm well loaded akpọba m adịm well loaded oge m mere wind of glory the same thing ha na-enyecha m aha site na all those abụ niile ndị ahụ so nọọ m onye mara nke o si na ya metụta ya o si na ya wee na m
mana a ga-enwerịla n'ime egwu a niile kpọ a ga-enwerịla nke bụ na ya bụ ya nwere ike n'ebe ọ dị ukwuu nke bụ na mgbe ị kụchara ya ndị mmadụ ji ya mata gị n'ebe ọ dị ukwuu Um,
I don't know. Mana nke mbụ bụ ịdị ajọ njọ. Mm. nke ahụ mere m mpụta ihe n'ebe dị ukwuu so dịka a na-eme a na-ele anya nwatakịrị ọ ga-emekwa ihe dịkwa ka nke ọzọ anyị wee mee agụ na-eche mba Dị- maka ihe akụkọ dị n'ime agụ na-eche mba ahụ mezi agụ na-eche mba ọ dịka ọ ka kwaziri dị ajọ njọ a ka na-ekwu okwu agụ na-eche mba anyị wee mee Adịm well loaded

Igbo ndị ọma anyị alọghachila azụ n'obere ezumike ahụ ama m na ya bụ egwu na-adaba adaba unu ma ka o si adị kwa ụbọchị sọnde abalị sọnde ọkachasị nke abalị a anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche n'etiti anyị ambasadọ chinyere udoma unu ahụna ngwa na nkwụ na-abịa Eh, ndị bekee si na anyị ka nọ na jenesis anyị Hmm. amabeghị Malakaị mgbe anyị ga-eji eru ọkọzi iruzi revelation ọ kwa ị manụ Akwụkwọ maka na ihe niile anyị jiri bịa n'abalị a o juru eju ma bara abara ọ kachasị ka o siri metụta egwu ambasadọ Chinyere Udoma ọ ka bụkwa n'oge ndị Igbo nwa nke na-abịara gị site na Voice of the People 90.3 FM ka i si anụ olu anyị unu ahụna ka ya bụ ihe si aga ka anyị ga-esi ka anyị jiri were nwayọọ nwayọọ na-aracha ya bụ ofe Anyị ji nwayọọ na-apụta. Mm.
ee eh, mana ọ dị mma ee eh, ambasada tupu anyị aga obere ezumike ọtụtụ ekwentị na-abịa anyị ga-ayọ mgbaghara na anyị agaghị ebu ya kịta mana anyị ga-enyekwu unu ohere ịjụ eh, odudu woman ajụjụ ee ambasada ka anyị banye n'ezinụlọ gị n'ihi na dịka onye egwu ama ama ị mara ndị ama ama ọtụtụ mgbe ka anyị na-anụ na ọ bụrụ na e nwere nsogbu ezinụlọ nka ọ bụrụ na ọ bụghị nka ọ bụrụ nka ọ bụghị nka ọ bụrụ nka ee mana echetara m na afọ afọ gara aga ị tinyere ọmarịcha di gị ebe ọ na-esi nri na kichin i wee i wee dee inye maka ya i wee sị na hubby is cooking today ya bụ na nwoke a mara mma na-akpọ di m oyo m oyo m na-esi nri tata Mm. nke a butere ọtụtụ ndị mmadụ wee na-ajụ "Mm, nke a ọ bụ eziokwu nke ọ bụ eziokwu m wee sị ka m jụọ gị e, dịka onye egwu ama ama itinyere ya ka ị wee tinye ka ọ na-emebu ya emebu tupu i wee pụta bụrụ onye ama ama ka ọ maka na ịpụtago bụrụzi onye ama ama ka o ji wee bido siwe nri nke ikpeazụ anụ
Akekpuchọnwa di m hmm. nne di m bụ nwaanyị ha na-eti abụ ife dị mma hmm. ọ nwaanyị eji isi nri wee mara hmm. and nri ka o ji wee na-esi wee mere aka ọrụ hmm. o nwere ebe ọ na-ere nri na Ọnịcha so di mụ bụnụ diọkpara ya so o nwerọ ka diọkpara ya hapụ ịma ihe nne ya na-eme nke ọma and di m bụ onye laikiri nri ọta ha na-atụ n'ụtụtụ mee gịnị mana ọta atụ 5 o'clock enye ya nri 5 o'clock ebukwa n'oge mana iji wee ebe Chineke si na mmecha ihe niile bụ na ịma ndị ihe a na-esi n'ite mere di m gaghị hmm. Ifeanyị Udoma Akaekpuchiọnwa na ọ na-esi bụ oh. mana ọ bụrọkwa njakịrị di m ndị ọyị ya na-anụ ọnụ m makwa ihe m na-ekwu di m chọọ isi na ọ ga-agwa mụ na ndị friends m chọta m jee nọrọ ala ka m bịa o sichaa butere anyị problem bụ na ị ga-asịkwa ya na ị chọghị ị ga-eri nri ahụ ọ bụcha ebe nsogbu dị ọ bụrụ mgbe di m na ọ naghị esi nri everyday mana problem nọ na m gara asị achọrọ m iri ọ na-ewe ya iwe mana ọ ga-esi ọga mụ ọ onye isi nri na-amasị nke ukwuu um, one of the things my mother sikwa nri Ọdịnamba bụ nwanne m nke tọ mụ bi na London ọkwa nri ka ọ na-esikwa wee merekwa aka ọrụ hmm. ọ bụkwa na m anaghị eme ihe a m ga na-esikwa nri ana m esi nri ọfụma ọ na-enye m ọṅụ isi nri mgbe nnukwu onye ọ na-emekwa otu esi eme so mgbe ụfọdụ nchazigharịa maka na mụnwa achọrọ iri maka enwere m arụ ibu ebe ọ bụ na ọ na-esi nri ọ na-ejiri onye enyemaka mana nsogbu ị ya-enwe bụ na ma okporoko ma azụ niile ya-agwụ agwụ akpụ na ụka si eme a ga-enwe ihe niile nọ n'ụzọ odogwu woman amakwa m esi o
oge ọ dịghị na-esi n'ụdị nke aka egusi ọnwa na-eji okporoko esi stew ọkwa ịmanụ ọ na-adaba ambasada enwere otu ihe m chọrọ ịjụ gị maka na ekwutego okwu di gị achọghị m ịjụ gị ajụjụ abụọ mana ọ maka na Tochukwu ekwutego okwu di gị enwere otu egwu ị gụrụ mm. eh, is done eh, n'ime egwu ahụ iwebatara di mm. na ụmụkpọ ya ga-ego dị iche iche ihe nke nwere isi ụjọ wee tụba gị mana emechara otu ndị mmadụ na-asị ihe mana mgbe ụfọdụ nọrọ na-arụrịta ụka ihe ọ wụ di ya n'eziokwu ka o ji agụ egwu a ka ọ bụ ihe mere onye ọzọ ya ewere gụọ biko kọwara anyị akwa igbo nsogbu onye ahụ ihe mere atịghị From 2010 or 2011 na 2012 eh, onye iro ahụ bụ ekwensu bịara ka o bibie ma laa n'iyi mana Chineke asị ya mba na ajadu abụghị nke m na hmm. you know maka mụwa wụ onye obi aṅụrị na-amasị nke ukwuu ana m achọkwanụ ka m na-eyiri akwa mara mma na-edozikwa onwe m n'ebe mara mma aga m black and black aga ama mụ mma and coupled with my age na-abịa nọrọ a na-asịzi m nne diwe ọ ka ụwa dị ọ dị mma Mm. Mm? Okay. gịnwa makwa na ọ dịrọ mma Ọ bụrụ m enwere Ọ- ọ nwee ka ọ dị Mm. ee so chineke anyị wee gbakwara m ọgụ so di m yara ahụ siri ike mana chineke gosiri ihe o ji bụrụ chukwu You know, wee zọchakwa ahụ ahụ dịkwa mma wee

n'ikwu eziokwu o nwere one track dị n'ime album it's done now nke ahụ it has been my my prayer point it has been my life my joy in all my songs that ị bụ olileanya m maka na egwu ahụ awụrọ egwu it was a miracle it was a testimony for me mgbe m mere egwu ahụ that ị bụ olileanya m that night di m anwụgo hmm. interesting di m anwụgo wee tikpu mkpu n'oke olu ihe m na-agụ bụ ị bụ olileanya m nna m ị bụ ebe e zoro ndụ m ebe ndabere m ọ bụ gị bụ ọnụ na-ekwuru m maka ike agwụgo m every means has failed everything failed ego failed anyị arịọrọ mmadụ ego mana chineke there was fund but even money failed doctor failed wee kpọba chineke sị ya biko leenụ ụmụ m ebe ka m na-ebido ebe ka m na-esite ihe ụwa siri ike anapụkwala m nwoke a biko hmm. chineke wee si n'ebe dị elu wee zaa m ekpere zaa m ekpere when all hope was lost my life is a testimony hmm. everything ama m etu m na-esi akọ ya ana m a-like icheta ihe ahụ mana asị m chineke na ọ ga-eme ka ọ wụnadị onye iro m sef ọ ma afụ ihe ahụ m fụrụ Ọzọemena bụ aha mmadụ Ọ dị ị ma na anya wela na ezinụlọ gị Ee, ugbu a ị ga-azacha ajụjụ niile metụtara ezinụlọ gị. kedu afọ ị lụrụ di ị kpọ ụmụ ole kedu ka i si ewepụta ohere maka na ị bụ onye ama ama mgbe ụfọdụ a kpọọ gị ọrụ ebe a ị nọ na studio ị na-eme nke a kedu ka i si ewepụta ohere nye ezinụlọ rụọ ọrụ dịrị gị dịka nne na ezinụlọ nwekwa ohere me- rụọ ọrụ ị na-arụkwu ebe ị nọ kedu ka i si ewepụta ohere maka ihe abụọ Em, chineke na-enyere m aka tikwuo na di m bụkwa onye kichin na-anaghị agbagwoju anya so mgbe a na- mgbe ụfọdụ ọ na-asị m nne hapụ ka m jee ahịa hapụ ka m jee mee nka mee nka ka m mee nka si oke ya o nyekwara aka n'ụdị o nwere ike mụnwa na-agbagharịkwa n'ụdị nke m nwekwara ike m nwekwara ohere ana m ewepụtakwa oge enwere m ike were ofu abalị bilite ebe 1 o'clock baa kichin sie ụzọ ofe ịtọ pakịara ha ọ ga-awụ m anọrọ ya ana m eme ihe kuku eme m kuku ọ mụwa bụ kuku maka na asị m ka m jụọ gị ma e nwere onye na-esiri gị ya
o nwe kuku ka m

ka ọ ga-abụkwa na e nwee ebe e nwere nrọrịta ụka a sị "Mm, mm, enwere m idere kwuru na anụ m ya from the horse's mouth na ọ sị na ọ bụ ụmụ ole dị ụta ikpe ụmụ ole Em, site n'amara Chineke anyị dị anọ ụmụ anọ ee ehe apụzie ndị nwoke dị atọ na ofu nwaanyị anyị kwesịrị ịdị ise ma ha bịa gbagbuo Chukwuemeka nwa m ya anyị afọsịa em, nwoke atọ na ofu nwaanyị Then e nwekwara ndị nke anyị mere eh, nke oyibo na-akpọ adopt anyị kutere ekute iji wee jere chineke ozi so anyị hiri nne ọ dị mma igbo ọma na-ege ntị ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị ọ ka bụ n'oge ndị igbo na voice of the people 90.3 fm afa m bụ Tobechukwu Casmir a na-akpọ m Too Handsome nwoke mara mma ọ kwa ị manụ ọ bụ mụ na Chika Iro Ada Igbo nakwa onye ọbịa pụrụ iche anyị nwere onye egwu ama ama na ala anyị bụ naijiria nakwa ụwa niile bụ ambasadọ Chinyere Udoma Odudu Woman ka anyị na ya nọ tata n'oge ndị Igbo ee Odudu Woman aga m ajụ gị n'ihi na anyị ga na-apụta anyị ga na-arịpụta na-arịpụta ihe gbasatara egwu ị na-akụ ọtụtụ mgbe ka na-eme anyị nụ egwu ọ gbaa anyị gharịị anyị amaghị ma ọ gịnwa kụrụ ka o nwe onye kụrụ nụ ọtụtụ mgbe ka a na-eme a sị na ọ gịnwa kụrụ egwu a onye ọzọ bịa kụkwa egwu a sị na onye ahụ kụrụ egwu a anyị aghọtarọzi ife na-eme na egwu ahụ ị nwere ike ịkọwara ndị na-ege ntị ihe gbasatara ọnọdụ a n'egwu gị
na mbụ ma na Chinyere Udoma abụrọ onye social media so maka na mgbe anwa a bịa na-agwa anyị na ị pụta na Facebook ekwensụ abanye gị n'ime mmụọ ọjọọ biri gị n'ime ndị atọrịa gị na nlọ nwere ụdị ihe a gwara anyị anyị wee chaara soshal midia mana ndị nwere opportunity ma ihe ọ bụ jiri n'oge wee maba ya ndị mmadụ wee mata ha Ehe. so o tebero aka m banyere n'ihe soshal midia so mgbe m ji batazia m fụ na enwego ndị nọchitere m na-azara aha m were egwu m bụrụ celebrity yes were egwu m na-ewu dịka ụlọ nke ha ịbụ na ọtụtụ ndị na-arụ m ọrụ taa m gwakwa ha na egwu a bụ nke m a sị mgbe ọ na-asịzi okay ma go and check tụzụ dị maka na mgbe ahụ anyị bidoro enwerọ soshal midia enwerọ Facebook enwere ihe m na-akọwa bụ na ọtụtụ egwu ndị m gụrụ mgbe ị ka na-ebido dị tupu soshal midia apụta ọfụma ọfụma ndị mmadụ gara bute ya enwere egwu m egwu m kpọrọ I think um, Glorious Praise

so nke ahụ a lot of them a lot of songs mgbe ya ụta mmiri ma na-asị ma ọmị ọgwụ ma wee gbasa anọọ n'ọkwa na egwu m anaghị ekweta ịnọ ọ dịka ya sị na onye ọhụrụ but because na mgbe anwa anyị mere enweghị ebe anyị na-eje na-upload ya ahe anaghị m apụtakwanụ ka ndị mmadụ mata onye m bụ enwere ndị ga-akpọkwa gị ọ na-asị gị biko na ọ chọrọ ka ke ọkụ ime vidio ụta nọ ndị aka ị ga-agụrụ ya sizi ya n'ọkwanụ gị nwa nwe dị ọ sị mba na ụlọ gị nwa nwe ya mana gị bịazie ụgwọ sị okay amanụ m ka m ga-esi nwa m ọgụ nke ahụ so mgbe ụfọdụ I will try to get the um, ya bụ efere egwu sizi ya mgbalie ya ana nke ebe ahụ na wee mezi Chinyere Udoma bụ na nchi nke ahụ na jacket ahụ dị iche na nke a kịta fụgị ya mana anyị kabakwara ahụ na-ama na-ejikwa mana maka na ya bụ iru ka bụkwa ofu ihe ka ọ na ọ bụrụ ya Ọ- ọ- ọ- ọ ka bụ ya. Ọ ka bụ ya. ọ dị mma ọ nwere otu ajụjụ m ga-ajụ gị tupu anyị ala obere ezumike ee ọ bụrụ na i sonye- ọ bụrụ na i sonyere anyị ọ bụrụ na anyị laa obere ezumike lọghachi anyị ga-emepezi ekwentị anyị ọfụma ka unu nụ olu Odudu Woman n'ihi na e nwere ndị na-atụ anya ka ha na Odudu Woman kwuo hello kedu ka i me m ga-ajụ gị otu ajụjụ tupu anyị aga obere ezumike ga-agba aka afịa ọtụtụ mgbe ka m fụrụ ebe i tinyere n'ọba soshal midia ee eh, ndị mmadụ ị sị na ndị mmadụ na-eji afa gị na-anapụ ndị mmadụ ego ọ bụrụ na ha were afa gị fa mepee ụlọ akụ ya bụ mepee akaụntụ were afa gị mepee akaụntụ bie ya a kwụnyere ha ụgwọ n'ụdị na ọ gị nwa mhm. o ruzie n'ihe omume ama afụ gị ndị mmadụ pụtazie wee na-asị na ị na-eme ikwe nkwa ị gharịpụ mhm. ife ọ bụ eziokwu eziokwu ihe onye a bụcha challenges anyị nwetachara mgbe ahụ anyị batara social media because ndị anyị ejigo ya na-eri mgbe tere aka maka na mm, ndị mmadụ amatachaha mụwa n'oge so mana ndị ahụ nọchitere na-aza afa ahụ na-eme e nwere numbers ndị dị na phone m kpọọ ya ihe ị ga-ahụ wụ Chinyere Udoma Truecaller enye gị Chinyere Udoma m bịa jụzie Chinyere Udoma nke a wụ onye m kpọzie onye a gwa ya na ọ mụwa wụ Chinyere Udoma ọ gbanyụọ ya ị fụnụ ndị ahụ ndị na-ejikwa ya na-eme Ndị fake Chinyere Udoma. I'm telling you bif tupu it took me o o- o were anyị ọtụtụ oge iji wee napụta ndị mmadụ ma YouTube anyị o ma everything o because e nwere ọtụtụ Chinyere Udoma ọtụtụ ọtụtụ Mechanic ekwezi mata nwanne m Ndị bụ ndị ara. nwanne m you know mana Chineke na-enyere anyị aka tinyekwa na anyị na-apụta na-eme ka em, ka ihe a na-akpọzi phone number akara akara ekwentị anyị na-adị ebe niile ka ndị mmadụ nwere ike na-areach anyị directly hmm. so you need all this ịsịzi na e, e, e, na onye nwa jisi gbaa akpọ ịkpọkwa anyị anyị nwere office agwa gị ọha na-eke agị na mana obi ọ na-agba gị njọ ma ị na-afụ nka nke dị egwu na ọ na-ebutekwa nke dị egwu o nwere mgbe some pastor kpọrọ m na-asị m ngwa m na-agwa m ego ino ihe m sị ya pastor mụ na gị ekwutuberọ mbụ ama m onye ị wụ ọ sị na na ohu na ọ kwụgona m ụgwọ na ọ ka enyezie m balance ndị onye egwu ndị asị ya pastor ma ahụtara ya iwu o wee sị na ọ kpọrọ m ọ- ime ọ na-akọzi ya bụ ife wee bụrụ na fa ejigo afa m napịa napịa ezigbo akatamkpo ego ebere ya wee mee m o wee wute m you know because ya bụ ife adịrọ mma ana m etiekwa ya na my Instagram handle na-edekwa ya if you ọ bụrụ na ị kpọrọ number ọbụla na onye na-agwa gị don't pay money into any account mmadụ o nwere ndị ga-eti ya sị sị na na na m na-anata ego na Mm, afụgo m ọtụtụ mgbe ife a mere
mgbe ọbụla m na-ekwu okwu ego ana m apụta n'onwe m anaghị m ede ya ana m apụta n'onwe m sị ka e nyere mmadụ aka ma ọ bụrụ na o nwere onye m chọ- onye anyị chọrọ Ka e nyere aka. ka e nyere aka ee maka na mụtabiri enwere onye otu anyị ahụ na-adịghị anyị rịọkwara ego ka enyere ya aka ọtụtụ ndị mmadụ tọnụkwara ọpụrụ nke ha ana m apụta apụta kwuo ya ana m ede ya you know so ndị mmadụ amata ụgwọ nke nwe our original handle from the fake ones so anyị fụkwa nke a na-abụrọ ndị nke bụ nke ezigbo ya anyị edekwa ya gosikwa ndị mmadụ rịpọtụkwa ya enwe ike shut agba
ọ dị mma igbo ọma na-ege ntị ọkwa unu afụgo na mm, ọ bụrụ na ọ bụrọ chinyere udoma ọ ma bụ chinyere udoma adịghị ịbụa eh, otu onye ka ọ bụ ya bụ na maka ndị ahụ a na-egwucha ndụ eji afa ya na-egwucha ndụ unu anụgo ife o kwuru kịta na ife ọbụla gbasatara ego na ya na-apụta n'onwe ya sị gị lekwa ya na ọ bụrụ na ị kpọọ ma ọ bụrụ na ọ bụghị ya akwụnyekwana ụgwọ ọbụla mana nwere ngwara nkwụ na-abịa ka anyị gaa gbachara obere aka afịa ọ bụrụ na anyị chigata anyị ka nwere ajụjụ ndị ọzọ anyị ga-ajụ ya

They should really provide quality homeopathic health care informate plus service and computer laboratory tests for clinical disease prevention. Our comprehensive computer test no be tear pocket and e come dey effective for person wey dey too weak, person wey inside im body dey too hot, person wey dey impotent and person wey get erectile gbege, person wey no fit sleep well, person wey dey

Again zero eight zero nine nine two one six zero zero zero. Dorobuchi Foundation International dey tell you say health na wealth. ehe ọ mụ bụ nwa amadi ahụ a na-akpọ Mr. Raw nwanne nke a bụ oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3

igbo ọma eji eme ọnụ anyị alazirala na obere ezumike ahụ bụ nke anyị gara chetakwa na ọ bụ na oge ndị igbo na voice of the people 90.3 fm aha m ka bụkwa tobechukwu kasme too handsome nwoke malụ mma ọkwa ị manụ ọ bụ mụ na chika iro ada igbo 1 na vop nọ n'ebe a tata na-ewetara gị oge ndị igbo onye bụ onye ọbịa anyị onye ọbịa anyị tata pụrụ iche ọ bụ onye egwu ama ama na ala anyị bụ naijiria nakwa mba ụwa niile ambasadọ chinyere udoma odudu woman ka anyị na ya nọ tata n'oge ndị igbo dịka ezigbo nwafọ igbo n'ala igbo na-asụ igbo ọfụma unu anụgo na o toghị n'ala igbo mana ọ na-asụ igbo kezizie maka gịnwa bụ onye toro n'ala igbo na-amaghị asụ Igbo. ị ma na ọtụtụ mgbe ka ndị mmadụ na-asị na mm, ndị ama ama adịghị asụzi igbo Mm. Eh, mana unu afụna ka o si atapịa ya bụ igbo eh, ọ na-abanye na ya ozi nwa ya na-arịpụta na-arịpụta ya bụ na anyị ga-emepe ekwentị anyị kịta dị ka onye na-anụ olu anyị onye nkwado nke ndị bekee kpọrọ fans mm. mm, ị nwere ike ịkpọ odudu woman ị chọrọ ikele ya o nwere egwu ya na-atọwa gị ntị na-eme agụghara ebe a kịta ị na-awụli elu o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ ya kịta o nwere ife ị nọrọ ị chọrọ ikwu ohere dịrị gị kịta na 0703903903903 anyị mepego ekwentị a kpọọ anyị abalị ọma abalị ọma
Hello? Biko gbalata redio gị. abalị ọma kedu afa gị na ebe i si akpọ anyị Adachukwu si Bariga ok gaa n'iru
ka nne m ọ ọ nọ ihe na live and direct ọkwa ị na-anụ olu ya ọ bụ olu nke ị na-anụ ok i che na etepu etepu ọkwa ị fụnụ na VOP ihe anyị kwuru ka anyị na-eme daalụ nwanne mmadụ ọkwa ị manụ

nọ n'ebe a kwa na nara ebe mgba gbara ọsọ kịta banye na ọba webụsaịtị anyị bụ voice of the people dot ng ka i kiri ya live and direct o nwere onye na-akpọ anyị abalị ọma daalụ nwanne mmadụ biko gbanata redio gị maọbụ ị pụọtụ n'ebe redio gị dọ

ise daalụ nwanne mmadụ 0703903903903 bụ ekwentị ị ga-akpọ ka gị na akụ dudu woman karịa n'ihi na ọtụtụ mgbe ka ndị mmadụ na-asị hmm, etepụ ya etepụ hmm, hmm, anyị etepụghị ya etepụ ọ nọ n'ebe a live and direct n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM onye nọ n'ebe a
abalị ọma biko gbalata igwe okwu redio gị hello

Ah, Chukwu gọzibere m gị nwoke ọma daalụ rinne o oh. thank you so much ise ise onye nọ n'ebe a abalị ọma nwaanyị nnọọ
nwanne nke m kee ka ị me abalị ọma nne m a na-emekwa Mm. ya nne m daalụ nne
ise ise
daalụ
ọ dị mma daalụ nwanyị ọma
ndewo ndewo ọ dị ka ndị a chọrọ ịkpọfe anyị akpọfe n'abalị ekwentị ọ bụ na anyị gbube ekwentị a o

ịma na ekwu ha na Chinyere Udoma ekute chioma jizọs ọ dị mma ọ ga-abịa jisi ike nwanne mmadụ ọ dị mma ee ihe onye a kwuru kịta chetara m ihe n'ihi na

Mm, kedu ka obi si wee dị gị mgbe ị nụrụ nke ahụ n'ihi na anụrụ m ozugbo ife ahụ mere ị gakwara na ụlọ ndị nta akụkọ mm. wee kwuo na nke a abụghị eziokwu mana dịka mmadụ ịma na ọ na-ewute kedu ka obi si wee dị gị mgbe ị nụrụ ozi nke a a na-anwụ nụ mgbe dum anwụchakwa tetekwa nke a abụrọ nke mbụ a na-anwụ mm. um, ka mgbe m mụrụ um, Kosisọchukwu nwa m that was uh, eh, 2005 Mm. a nwụchakwara tetekwa Mm. Eh, mgbe mm, oge m mekwara i think this was the third time anyị na-enwe such rumor so ndị mmadụ ga-enwere ihe a ga na-akọrịrị Ọ- ọ nwe- o nwere ofu egwu m ọ dịka ọ na chi m si n'afọ gọzie m amaghị m ma ịma egwu nke ahụ Mm. Ehe. nke ahụ ebe m kọrọ akụkọ otu m si nọrọ n'ụgbọala mmadụ na-ekwu na ebunatago ya na-ebugo ya na ya jere burial na ya nọ ya na-ekiri ya ọ marọkwanụ onye m bụ m na-ene ya o ruo mgbe m rituru na moto bịa sị ya nne ị sị na gịnị medere ị sị na ị fụdịrị ozu onye you know so ọ bụrọ taa ka anyị na-afụ ụdị ihe ahụ mana the only thing bụ ị mara chi ị na-efe mara ihe ị na-eme ị gbado anya na work towards your direction hapụ ndị mkpasasị anya a kpọrọ distraction hmm. ehe so maka ha nwa n'onwe ha dịkwa very busy na-arụ ọrụ nke ha ka anyị nwa na-emekwa nke anyị ọ bụrụ na onye iberibe ga-abịa nọrọzịa chewezie na asịkwa na asịrị ka nka mana anyị na ya anyị ka ga-anọrọ ike nọtekwa anyị aka mm. Mm. maka na anyị akọrọ ji be mmụọ mm. agwara m chineke na the age of 90 years na m ga-eburukwa oche otu a na-abụkwara ya abụ ndị mmadụ akpọkwa m kwụkwa m ụgwọ anya m adịkwa m gụọ ego m o zuo ezuo
ịmara ka dị mkpa n'ebe ọ Ọ dị mma, ọ dị ka a ga-eburu ekwentị anụwa na ha na ha na ha na ha na-enye nsogbu n'ihi na onye ọbụla chọrọ ịnụ olu odudu ma mmanụ na-aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa Mm?
mana ambassador e nwere otu ihe m chọrọ ịjụ gị maka na i lee anya anyị na oge abụcha nwanne mana tupu m ajụọ gị ajụjụ a Anyị buru ekwentị a. onye nọ n'ebe a nnọọ nwanne mmadụ kedu afa gị na ebe i si akpọ Maazị Sunday Kaniru
daalụ Sunday daalụ rinne o oh.

mana ị pụtago na village kịta Mm.

mgbe ọbụladị ụbọchị ụka ị ga-abịa ụka ma on Saturday ọ bụrụ na ajara ya on Saturday ma ọ bụ na nna gị ukwu ga-enye gị ohere ị na-apụta on rehearsal ndị chọọchị na-eme ị na-esonye ha ọ ga-enye gị nkwado pụrụ iche ọ ga-enye gị em, ọ ga-eme gị ka ị matacha ihe ọfụma maka na ihe dị n'egwu sikwara ike ọ bụrụ um, ihe dị easy otu ahụ ị na-esi na-eche ya maka na enwere ọtụtụ ndị a kpọrọ ọkpụkpọ oku ha na-emekwanụ ya ọfụma so ya bụ na ọ bụrụ na ị chọọ ime ya ị ga-akwado nke ọma i mee ya i mekwa ya mema ya emema mezie emezi maka na ihe e mezi emezi ka a na-akpọ nwa mma ambassador e nwere otu ihe m chọrọ ịjụ gị maka anyị na oge abụzi nwanne mm. n'oge dịtebegị aka ka otu onye egwu ibe gị nwụrụ Ah, mm, otu onye egwu ibe gị nwụrụ osinachi nwachukwu bụkwa onye a na-eliela e boro di ya ebubo di ya ka nọ n'ụlọ mkpọrọ na ọ bụ ya aka ya dị na ọnwụ nwunye ya kedu ihe ị nwere ikwu maka nke a kedụkwa ndụmọdụ ị nwere inye maka na ị bụ nwaanyị n'ụlọ di kemgbe nọ n'ọtụtụ afọ kedu ihe ị nwere ikwu gbasara ọnwụ osinachi nwachukwu Um, nne m amarọ m ma m sị na ọ ka chukwu si wee chọọ ya maka na osinachi dị nnọọ ka nwa m nwaanyị ọ nwatakịrị m hụrụ n'anya nke ukwuu nyekwana ya nkwado n'ụzọ m nwere ike ugboro ole ma ole o butakwara m ihe dị otu ahụ m dụkwara ya ọdụ dịka onye nne bukwa ya ụzọ sibe ya bụ ite ka ọ matakwa na ya bụ ihe abụrọ ihe ọfụụ na ọ bụrọ ihe naanị ya naanị ya na-agabiga e nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ mana i soro usoro kwesịrị ka e soro wee gbochie ya bụ mmiri a kwọọ ya mgbe ọ ka dị na ọgbụgbọ ọna aghọta ma ọ bụ mgbe ọ ka dị ehe m dụkwara ya ndụmọdụ dị otu a mana due to ma nghọta ma m asị na maka na anyị niile bornụchara again mana o nwere ndị etu e si kọwara ihe bụ born again ọ gbagwojuo ha anya ha aghọta macha ya aghọtacha hmm. ọ bịa bụrụ nsogbu nyere ha mana aga m ahapụ akụkụ ahụ so ihe m na-ekwu in general bụ na ya bụ ihe mere emeela ofu ndụmọdụ m na-enye ụmụ nwaanyị bụ mgbe nwoke ọbụla gị na ya na-ebi na-asị gị na ị hụrụ ya n'anya dị na-atọkwala ya ụtọ nke ukwuu nọkọtazi werezie gị na-emere m futubọọlụ futubọọlụ maọbụ ị hụ ya mara na nsogbu dị i ji n'oge gbapụ gaa chọwa enyemaka maka e nwere ike ya bụ nwoke amakwana ihe ọ na-eme ọ bụrụ na aka onye iro abanyego maka na akwụkwọ nsọ sị na na onye ọrụ ugbo jiri ejiri ụtụtụ wee kọgide ugbo chi wee jie ọ nakpuzie ka o jee zuoro onwe ya ike n'abalị onye iro wee were etiti abalị mee gịnị wee je kụnye je kụọ ata n'ime ọka so o nwere ike ọ bụrụ na onye iro akụnyego ata n'ime ya bụ ọka i wee binie zọpụ njem dị ka nwa chukwu wee nwee ike chọba ewu ojii tutu kama ị nọrọ na-egbochi ka a hapụkwa ịsị ma ọ ka a hapụ ịma ma ọ ka a hapụ ịsị ihe mebie
ọ dị mma e, odudu woman n'ihi na oge abụrọzi nwanne mmadụ amara m na ga-ebu ekwentị ya ọ ka anyị buru mgbe ka anyị buru na onye akpọkarịgo onye nọ n'ebe a abalị ọma nwanne mmadụ kedu afa gị na ebe i si akpọ anyị gaa n'iru

Mm. Daalụ. Ndewo. Daalụ. Ndewo.
ọ dị mma odudu woman oge adịrọzi n'akụkụ anyị mana ọ nwere ajụjụ m ga-ajụ gị n'ihi na ọtụtụ mgbe dịka onye na-eme egwu dịka onye nwere ọtụtụ egwu ama ama ị na-aga na be ndị ọzọ aga agụ ya nwa egwu ka ị nwere studio nke gị ị na-akụ egwu i wepụtara ọ bụrụ na ị nwere studio kedu ebumnobi i ji wepụta ya bụ studio ọ bụkwa na ị nweghị studio kedu ihe iche aka mgba ị na-afụ ma ị gaa na studio ndị ọzọ ịgụ egwu nke ọzọ ị ga-asanye n'akụkụ ya bụ hmm, dịka nne n'egwu o nwego ọtụtụ ndị ị kpọpụtagoro ị nwere ike ịkpọta ọnwụ na hmm, azụtago m onye a azụtago m onye a azụtago m onye a gị ma ọ bụ na ha tolitechasịa hmm, ọ gwa na odudu woman bụ onye zụpụtara anyị dịka onye egwu ama ama kekọrọ igbo ọma na-ege ntị na nkeji abụọ na nkeji abụọ That- that's two minutes. two minutes Okay. okay na mbụ bụ na enwe m studio mana m bidoro na na-ejegodi na nke ndị ọzọ Mm. na-alụ tupu anyị wee nwee nke anyị and ebumnobi anyị ji nwekwanụ nke anyị abụrọ naanị ka anyị nwee ike na na-eme ọ- egwu anyị na ọ ka anyị nwee ike na-enyekwara ndị ọzọ aka maka ọ na-enye m ọṅụ ịfụ ndị nwere ya bụ ọkpụkpọ oku ya bụ nke ndị oyibo kpọrọ talent inye aka wee gbazie onye ahụ maka na i lezie anya dịka m gwara nwata nwa okorobịa ahụ na ọ bụrọ nụ etu ya bụ akị ilu si ada n'ọnụ ka o si atọ ehe um, o nwere ndị nwere onu ịbụ abụ a nke ọma mana ọ marọ abụ abụ Mm. enwekwana ndị ma ka e si abụ abụ Maka nke ọma, ọnụ olu. mana onu a dị egwu so ndị dị otu ahụ anyị na-enye aka gbaziere ha enwere ndị nwekwaranụ onyinye amara ide egwu eluigwe na-enye ha egwu dị egwu mana ọ marọ abụ yuto na enwerọ onye ndụmọdụ maọbụ onye ezi nchekwa ọ na-esi ọnwụ ka ọ gụọ ya ka o je gụọ ya n'aka ya ọ bụrọ iwu na ị ga-agụ ya ọ bụrọ iwu ị nwere ike inye ndị otu anyị ọ bụ ndị ma ka esi edozi ya bụ egwu gụọ ya nke ọma so ị nwechara department and you know, different Kedu afa studio gị a? studio anyị akpọrọ ya CGVM that's the Christian Voices Ministries Studios Em, ambasada enwere otu ihe m chọrọ ịjụ gị maka na i lee anya ebe ọ bụla i chere ntị n'ala anyị bụ naijiria ka ọ dị ugbu a ya nwa bụ okwu a kpụ n'ọnụ ntuliaka elu maka na ama m na ị bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị mana ị na-aghọta ihe na-eme n'ala anyị ihe si aga amakwa m na ịma na na afọ na-abịa abịa 2023 bụ ihe a na-ekwu ebe niile onye ọbụla ị kpara aka n'ọnụ ee ndị nkuzi mahadum na abụbọ ọrụ kamgbe karịrị ọnwa nna enwe onye na-ekwu okwu na ihe a na-ekwu 2023 dịka ihe siri kwụrụ ugbu a ka ihe isi ike na ihe ndị ọzọ ndị ala anyị si ata ma na-ata ahụhụ kedu ihe i nwere ike ịgwa ndị ala anyị nwere PVC na maka afọ 2023 nke a bụ ụbụbọ tọwara m ntị na aga m agwa onye ọbụla ọ bụrụ na ị nwetabeghị ya bụ akwụkwọ ikike nke a kpọrọ pvc hmm. gba mbọ rinne ka ị nweta ya gba mbọ fụ na ị nwetara ya maka na ọ bụ akwụkwọ a ka anyị ga-eji natakwa ndị ogbu mmadụ hmm. ọ bụ akwụkwọ a ka anyị ga-eji wee nwetakwa ya bụ oke dịrịrị anyị maka na ihe na-eme kịta na-agbazi anya mmiri ọ na-agba anya mmiri agba ọ dị etu esi akọ ya akọ biko ka anyị hapụ ịnọrọ na-ekwu na-ekwu na-ekwu bụrụ ndị na-eme sọnsọ mkpọtụ ka anyị binie njem kwado onye nke anyị ma gaba ahụ mụrụ anya anyị mbọsị a ga-atụkwa nya bụ akwụkwọ ịtụ akwụkwọ ị pụta bịa tụọ ekwena ka mmadụ yie gị majaa gị ka ị nọrọ n'ụlọ na-ada atụ na a na-agbakwa egbe asị asị pụta bịa tụọ akwụkwọ tụọ anyị tụsie ya bụ akwụkwọ na site n'ike nke chineke anyị ga-enweta mmeri a ga-enweta ya nya bụ ezi mmeri ọ dị mma odudu ugwu manụ aga m ajụ gị ajụjụ atọ otu ugboro ị ga-eji nwayọọ nwayọọ mana oge adịrọzi mana ọ nkeji abụọ ị ga-asa ya n'otu otu nkeji. nkeji ka ị ga-eji wee saa ajụjụ a nke mbụ bụ na n'ihi na anyị mago na a bịa n'ala anyị a kịta anụma ndị egwu ama ama na-eme onye selite isi gụọ gụọ gụọ gụọ gụọ ọ bụ na egwu ya gawa afịa ọ banye ụlọ ejije Nollywood hmm. Hmm. wee na-asị na ka njikere gị ị chọrọ ịbanye ịbanyego ka ị ka ga-abanye
abanyeberọ m mana mụ ka na-akwa ngwa o nwere ihe maka na ya bụ everybody bụ an artist kwesịrị ịdị versatile and hmm. flexible hmm. iwe ewekwana gị na m na-asụ oyibo hmm. amarọ m ihe a na-akpọ ya n'igbo so that nke ọbụla ị nwetara ma a lot of us bụ nwere ya bụ onyinye amara na-enwekwa onyinye Ihe ọzọ na-eso ya. ọtụtụ mmadụ amaghị na mụnwa bụ onye ezigbote ejije dị egwu nke ndị oyibo kpọrọ kọmedi Mm, ọ- ọ ya otu m. Onye- onye na-eme ejije ịkpa ịkpọ ịkpa ọchị Mm. enwere ike ime gị ihe ọchị ị ga na-ajụ ọ nwaanyị a eghọtago so mana ya bụ ihe dịbagodo nwa akụkụ Mm. ka anyị jechagodo jizọs ozi kedu ozi asị dị n'ikuku kịta gbasatara gị ị ga-asị ka ị kwuo he he he he ife a Oha. ọ bụrọkwa eziokwu maka na ozi asị karịrị akarị mana ọ nwere nke ka ka aka wee metụta gị kịta a ga-amasị gị ị kwuo ozi asị gbasatara gị kịta dị n'ikuku ndị mmadụ na-ekwu ị ga-asị biko nụ ndị Igbo na-ege ntị nke a bụkwa na ozi asị na m nwe ego enweghị m ego enweghị m ego agụdị agụdị onye nwere enyemaka ya kpọpụta anyị afụrọ onye akọrọ
Hmm, afụghị onye akọrọ kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị na-etolite etolite ọkachasị ndị nwere onyinye ịgụ egwu n'ala anyị bụ naijiria na kwa mba ọzọ niile ndị na-ekiri kịta kedu ndụmọdụ ị nwere n'otu nkeji
aga m asị gị gbado anya na-ekpe ekpere kaba ahụ mara ebe chineke kpọrọ gị ọkpụkpọ oku hmm. mekwa na onwe gị ka ị dị available ebe ahụ hmm. ka ị nwee ike jee ya bụ ozi nke ọma gbado anya n'ihe ị na-eme emela ka ime ekụ dịka onye ọzọ emela ka ime maka na onwere omekata ka ị zaa afa onye ọzọ ihe niile ị gụọ n'oyibo sụwa n'oyibo ị gaghị agụ kasara ndị ọ hmm. ị ga-abụ mkpọkọ onye igbo ọ dị ka onye egwu ibe gị mhm. onye egwu ibe gị bụ gozie okeke sị na chinyere nwa udoma ga-agụ chinyere nwa udoma ọ gaghị agụ gozie nwa okeke hmm. so ọ bụrụ na ị nwere ya bụ onyinye amara jisi ike achọna ya n'ọkụ n'ọkụ ji nwayọọ na ya bụ ihe ị na-achọ erugo aka ọ dị mma ya bụ ife ị na-achọ ga-eru gị aka igbo ọma e ji eme ọnụ unu afụgo na oge adịrọzi n'akụkụ anyị ma ọ bụ na anyị abanyego na ụwa mgbede mana ọ bụ na anyị ga-apụ n'ihi na odogwu woman dịzi ka ụkwụ dị ya n'ije n'ihi na ọ ga-akụ gwara gwara ka ọ gbara ya wee lawa mana ụwa mgbede anyị ga na-aga n'iru ma ọ bụ na anyị lọta obere ezumike anyị ga-aga ka anyị wee dupu odogwu woman n'ihi na ọ bịara Ee, ọ ọ bịara ije nwe ụla ọ bịara ije nwe ụla ebe a ka anyị na-achịkọta ya n'oge ndị igbo na Voice of the People 90.3 fm dịka anyị kwuru taata na anyị nwere ọkacha onye ọkacha egwu ama ama n'ala anyị bụ onye egwu ụka olu ya na-enye chineke otito a na-esite n'olu ya atọ agbụ dị iche iche dịka anyị nụrụ ọtụtụ ndị kpọrọ anyị n'ekwentị na-asị na ee, otu nwoke sị na oge ya na-ege egwu Chinyere Udoma nwa ya nwoke ahụ na-aya ya ya wee gụba egwu Chinyere Udoma ozugbo ozugbo ya na-agụ ya nwata enweta ọgwụgwọ nsọ ọtụtụ ndị na-enye akụkọ agba ama nke nke ọma ee ya ka anyị ji wee kpọta ya kwa mgbe kwa mgbe ka anyị na-akpọta ndị ama ama anyị ga na-akpọtakwa e nwere onye kwuru sị na anyị ga-akpọtakwa Chioma Jesus ebe Chinyere Udoma bịakwara anyị ga-akpọta Chioma Jesus ma ma Chioma Jesus ekweghị abịa anyị kpọchaghachikwa Chinyere Udoma sị ya kpọrọkwa Chioma Jesus bịaghachikwa ebe a ụnụ abịa ọ dị ka Chioma Jesus Chinyere Udoma Gozie Okeke na Mercy Chinwo ụnụ na ama ga-abịakọta ọnụ ha bịakọta ọnụ ka e wee kperezie wee mee night of praise ọ dị mma odogwu woman anyị na-ekele gị na Voice of the People 90.3 FM nnọọ n'ihi na ọ dịrọ ofele ohere a ị bịara wee nọnyere anyị anyị kpọkwa gị ọzọ